igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekene m unu wee na-anabata unu n'ebe a bụ bịa mụta igbo ebe anyị na-akwanite omenaanị na asụsụ igbo anyị na-adị amanyegasịkwa ọnụ n'ihe gbasara igbo ndị anyị chefuru echefu wee na-akụghatakwa uche anyị n'ihe ndị anyị kwesịrị ike ịma anyị amarọ ya bụ ọ bụ tata bụ izi ị na-afụ m ana m asị gị nnọọ wee na-asị gị gbaa mbọ ka ị na-esonye na nkụzi anyị na ị ga na-amụtagasị ihe dị iche iche ya bụ tata o nwere ntọntị ihe m ji maka ya wee bịarụ eh, maka ụmụada ụmụada ndị Igbo na ọlụ fa mana mma nje gbawa ya m okwu ọtọ tata maka na o nwere eh, ụzọ ihe naabọ na ịtọ m chọ ịkpatụga aka wee bụ maka gịnị na ihe gbasara fada Mbaka na fada mm, eh, na Ebuka Obi ọfịọgo ọfịọgo ihe ọ ya-afịọ eh, ọfịọgo ihe ọ ya-afịọ etikwenụ m ọnụ na ya maka na ihe ọbụna gbasara ihe ụka anaghị m etibe ya ọnụ mụnwa na onye na-ejekwukwa ụka ya bụ eh, ihe ndị a gwara anyị don't touch my anointing do my prophet no harm anyị adịghị eje side ahụ maka na a bịazie kịta ọ dịzie ka anointing na-ejizi aka ya wee touch ya anointing mana ebe ọ nọzi wee wute m bụ na ndị ndị na-eje Zion ya bụ ị kpatụwa aka side enyi a sị gị don't touch my anointing jizi aka fa wee na-ekwujọzi fada mbaka na-asịzi na fada mbaka agbanyụla anointing ya agbanyụ mgbe ha na-akọjụ ya ka ọ na anointing mbaka adịghịzi ka anyị mara nụ wee mara ebe anyị ebido touchwakwazi maka na anyị nọbu na-agụ ka anyị ghara ịna-atouch anointing maka na the set of Christians anyị nwere kịta bụ the most funniest part of Christianity since ụka ji wee bido ihe anyị na-eme kịta bụ ya ọ dịzi funny mana dịka m si ekwu anaghị m etinye ọnụ side ahụ onye kpara aka n'ọnụ ọ sị gị we move ma ndị kwụ ofu ebe ndị o nwe ndị ndị na-emove nọkwa n'ime na-emove onwe ebe nwere o nwe ndị nọ n'ilo a na-adị emove chacha ọ ha na-abịa abịa na Facebook a na-ede we move we move ọ benwe ebe ha na-emove so mana nke ahụ bụgodi okwu gbasara mbọsị ọzọ ee ihe m ji maka ya bịara bụ nwaanyị a unu na-afụ n'ilu akwụkwọ ee ịma na Mbaka kwuola ihe o kwuru a sị na nwekwa onye ọ kpara afa ndị otu ebuka obi na-amanne na ama onye ọ na-agwa nke nwaanyị a gbanigwa a sị na ahụma Ebuka Obi kwuru na o nweghị onye ọ kpọrọ afa amazi mana a sị na insider ee eh, nwunye nwa ya a na-akpọ na nne di ya wụ amụnsu ee eh, ebe a ka m chọrọ ikwu ihe m chọrọ ikwu ndị otu anyị enwezi nne na-achọ nne na-achọsi ya ike na-achọ na otu e si ya vọpụtara anyị nne anyị ka ọ nọkwuola anyị ọ bụgodu ofu ahọ ma ahọ naabọ ka anyị na ya nọtụrụkwuo onye nwere nke ya e wee na-akpọ ya amụsụ hey arụma oge ị nọ nne gị n'afọ o wee buo gị nine months ọbara ya ka ị na-aṅụ mgbe ahụ ị na-ata nne gị amụsụ that time na-aṅụ ọbara ya mgbe ahụ nne gị akpọkwaghị gị amụsụ mana ọ gba mbọ na-aṅụ mkpụrụ ọgwụ ga-enyere gị aka gba mbọ na-eli ọgwụ na o jighị ego ma na-achọ ife ọ ga-awa o lie ka o wee nyere gị aka n'ime ebe a ka i wee na-atasi ya amụnsu ahụ ike i wee tarị ya amụnsu tarị ya tasịcha ya amụnsu niile ahụ ị tarị ya ọ mụọ gị wee lie ụfụ niile ahụ o lili wee mụọ gị o zuolu gị ị pụta ṅụwakwu ya ala ofu amoosu a ka ị ka na-atakwa nne gị wee ṅụọkwa ya ala ṅụwa ya ala ṅụchaa ya ala nne gị akọmplenụ zụchaa gị egbe nta ndị ụka gwazie gị na nne gị na-atazi gị amoosu utoko ikweta mmanụ iwe enu four months ị kpọbe nne gị na fon alụ melu nne m chukwu edochie nwe ogo ya bụ osisi na nne m na-ata m amoosu ma nne m nọrọ ya agbanụ m mbọ jee ṅụwara onwe m blood tonic libe ihe akwụkwọ nri ka ọbara wee na-adị m n'alụ ka ọ na-afụ ihe ọ ga na-amịrị enu maka na nke onwe gị tara ya amụsụ so ọ tawakwa gị ọ bụrụ ife ọjọọ otu ihe nọ na nne m mmadụ gwa na nne m na-ata m amụsụ eje ṅụwa blood tonic libe ife akwụkwọ nri ka ọ ya agwa abalị ka ọ fụ ihe ọ ga na-amịrị mana ebe okwu m na-agbado ọkpa bụ nwaanyị a na-agba n'elu akwụkwọ ụmụ ya na-eme ihe a ụmụada befa adịkwa ile ọ a big question to ndị Igbo in general gịnị mere ụmụada anyị kedu ihe mere na ụmụada anyị ka aka na na na ọ da adịzi ile gịnị mere owewu maka gịnị oke ilefere ife anya maka na ha amazi power ha possess as ụmụada ọ sọsọ ijelo eh, eh, eh, ihe na onye ndị na-abịa ịnụ nwaanyị ya ebi ụnụ ka ụnụ ma ụnụ echefugo ọrụ ụnụ everyday a na-eme ihe e ji agba akwụkwọ agba nkwụ increase ụmụada hapụzi ihe bụ ọrụ ụnụ ọ ya bụ ọrụ ụmụada maka na ọ bụrụ na ụmụada ndị be ndị a dị ile ụmụda ụmụada wee na-asọkwu ihe a na-asọkwu ụmụada ya ebu ụzọ summon fa afụrụ onye ka ọ bụrụ fa ha na ụmụada kwụgharịcha ha na ụmụnna akwụgharịa ahụ acha afa acha a na-ekechi mmadụ n'ukwu ọbụla ụmụ gị my god mara ihe mere iji wee hapụ nne gị for four months n'ileghị anya ekechie gị n'ukwu ọbụ ị nara anointing na ị nalụbeghị n'ụlọ ụka ụmụ ada mechaa gị ife eh, mgbe a gị ya afụ anointing don't touch my anointing mgbe a gị ya afụ ezigbo anointing na eji m ohere a wee na-akụtụkwa onye ọbụla na-ege ihe a bụ onye igbo ijee na be unu be gị biko mekwa ka ụmụada be unu dị ile na ụmụada nwere mkpa ha dịrị ana igbo achọghịzi m ikwu okwu ụmụnna maka na ọ bụrụ na ebe ụmụnna dịkwa ka ọ na-adị na oke ahụhụ adịbeghị ya oke ntaji anya adịbeghị ya na ele e si eme ya ka a ka si eme ya ihe a na-eme na aka anyị na-eme mana ya dịbagoro nyanwụ ọfịa dịba ga-eme amara ya mana sọsọ ihe na-agwa ndị mmadụ bụ na ị fụrụ ihe anyị na-etetọ na omenala Igbo ma eh, ihe ndị a e kwesịrị ike ị na-eme anyị adị emegasị emezi ya ma ụta ma ifere ya adịrị nwa mkpi gbalụ nne ya ma ọ bụrụ na anyị akwọghọ mmiri a ka ọ dị n'obe ọkpa mmiri a ga-eli anyị maka anyị agaghị egwu egwu ya anyị ama ngwuru mmiri a na-agbagote ọ ihe niile a ka ndị mgbe gboo ndị nna nna anyị fa dowesịrị dowecha anyị eji enyere ndụ aka ha mee ụmụada mee ụmụnna mee all these things onye ọbụla nwere ọrụ ya anyị bịazie tata gbagha ya azụ were gbarakwu n'ụka jewarụ ụka ma anyị na aka anyị amakwuo aka anyị nọ n'etiti na abụọ onye nke ịfụrụ ọ na-ekweghị sọsọ na ana m iche na o nwe ihe ọma dị onye ofe ga-asọ ka onye ụka si edobe ya nwunye asọ ihe edobe ịgba mgbe na-agbaje n'ụlọ ụka o nweghị ihe ndụ onye otu kristi na-ebi na-ebinwu ekwugharị ọnụ ndị agwara sị gị na ndị the set of Christianity anyị nwere kịta bụ the most useless set of Christianity since eji wee bido ụka mmadụ ka a ya asị ya nee ife akwụkwọ nsọ kwuru o welu ọ na-ekwujọ akwụkwọ nsọ ya okwu nke chukwu a sị gị na enu na ana ya agabiga mana okwu nke chukwu ama ngabiga mmadụ ekwujọ okwu nke chukwu maka pastọ ya a sị m ka m ghara ikwute okwu a aka ka mkpabiri nya bab na-asụ onye ọkụ mana ọ bụrụ gị bụ onye na-ege m ntị tụsara m ife onyonyo a ka o rute ndị be nwaanyị a ntị tinye na mụ Chukwuedochie nwa Okoye abọsị na ajụba na ụmụada anọkwa be fa ihe niile a ji emelụ sọsọ ebe nwere ike ikwu ma nwa ya na-emetụ ya o ma nwa ya na-emetụ ya ma onye nke a na-eme ya o ma onye nke a na-eme ya sọsọ ajụjụ m na-ajụ bụ ụmụada be ndị a kedu ife ha na-eme nwaanyị a na-eme ihe esikwa be mmadụ sọsọ ya bụ ihe m chọ ịjụ ya bụ ọ ga- ọ ga-ebe m ebe a tata chebiriwa m oge ọzọ maka ihe ndị nkuzi dị iche iche anyị na-enwe n'ebe a bụ Bịa Mụta Igbo ka emesịa